dpp ibwerera mboma dpp abu- a Brian dpp kubwerera Chifukwa pamene dpp akutitu ibwereranso mboma dzulotu anthu anamasuka pa programu imeneyi akuti koma mulimba akunena ndani kodi amene ali mbewa kapena ndi a mcp A Mukhithotu anayankha mafunso mwa ukadaulo osatitu kuchokera kwa a Brian Banda koma a Malawi eni ake. Anafunsa mafunso kuti kodi nkhani za fertilizer izi, nkhani zokhudzana ndi kugula mbewu, nkhani zokhudzana ndi ntchito, iwowatu anayankha mwa ukadaulo. Tatiyeni timve mafunso komanso mayankho amene anapereka a Mukhitho. Musaiwale kupanga comment, like komanso subscribe. Yankhuleni a Mussolini tilibe nthawi yokwanira.
chabwino inetu a Mukhitho langa ndi funso ife anthu a ku Mulanje kuno timadalira ulimi wa, wa kumunda nga- ngati za chimanga komanso nandolo mukazawina boma ndingoti dpp ikazabwerera mboma chifukwa ndikudziwa kuti izabwerera sindikukayika simukayika simukayika Mussolini a Brian sindikukayika inetu ni- nimanena chinthu chimene chikuchitika chili pa ground dpp ibwerera mboma dpp a Brian dpp kubwerera Chifukwa pamene dpp ikubwerera mboma kumbali ya ife alimi ang'ono ting'ono mutatiganizira bwanji poti ife timadalira ngati nandolo kugulisa nandolo komanso chimanga ukapeza kena kake ndikugulisa monga ife kuno ku Mulanje tilibe ulimi ah, umene umatithandiza ngati mwina azathu achigawo chapakati A- anzathu achigawo chapakati amadalira fodya pamene ife fodya kuno sitilima ndiyeno mutatithandiza bwanji chifukwa ngakhale fertilizer Tima- amati aja ena aja amati ati feteleza atigulisa 4900 chakuti koma zimene zalephereka komanso tizadya katatu pa tsiku kudya katatu kuja kwalephereka tikudya kamozi kapenanso osadya komwe mutatithandiza bwanji a Mukhitho bwana Mukhitho chifukwa tikudziwa kuti inu tili limodzi a Mussolini eh a Brian inu mukhala ngati mu- mu- mu- muyankhula mozithemba kuti dpp ibwereranso ndipo a Brian ndipo ndiku- ndikunenesa pasi pa mtima kuti dpp ilamulira oo Eh, ndipo sindikukayika chifukwa kudya katatu kuya kwalephereka ndiye amalawi azindikira kuti o chitsime chokuya chimaoneka chikaphwa eti oho Eh, eh, tayeserapo awa anyamatawa ndi mmene akunenera Mukhitho alephera atipasa mavuto ndiye mwina tibwerereko kuja kokalamba kumanenedwa kuja ndi ma- ndi amene angatithandize mwina angatiphule pa mavuto a Brian ndikuthokozeni a mussolini uh, kuti mudapeza mpata wotiimbira akuyankhani a secretary general Ah, ndakunyadani kwabasi uh, honorable secretary general over to you
zo zikomo kwambiri ndathokoza Brian Ah, zoonadi alimi asadandaule amene amalima mbewu zawo zosiyanasiyana kaya ndi chimanga kaya ndi nandolo ifeyo chipani cha dpp tili okonzeka kuti tikabwerera mboma admarc ibwererenso izikagwira ntchito zomwe zimagwira kale chifukwa mugwirizana nane amalawi nonse kumene muli kuti panopo admarc ili m'mapepala pano mukumva kuti ikufuna yambe izigula golide akuti izigula chani now amalawi pamene ankakhazikitsa admarc cholinga chake sichinali chimenecho ayi cholinga chake chinali chonena kuti alimi amene akulima mbewu zosiyanasiyana madera osiyanasiyana admarc ikatsikire izikagula komweko ndi cholinga choti admarc iyo ipeze mamaketi kunja kwa dziko ndiye cholinga chenicheni chimene anakhazikitsira admarc ndipo tikutsimikizireni inu amalawi kuti admarc ija tiyibwezeranso kuti kudera kumamidzi kuja kumene imapezeka admarc ikafike ikagule mbewu zonse zofunikira komanso iwo admarc akhazikitse apeze misika kunja kuti katundu amene tikugula ngati nandolo pano ndikunena pano ambiri alimi amene akuchita ah, mabizinesi awo ogula ka mbewu zosiyanasiyana alandira maoda osiyanasiyana anandolo kuchoka ku saudi arabia komano chimene chikuchitika ndi chonena kuti okhawo amene ali ndi privileged information ndi amene akumapita kumakagula mbewu zija motchipa ndi kumagulitsa modula Am, anthu athu amalawi athu sitikuwathandiza nde chipani cha dpp chizalimbikitsa makamaka inu anzathu akumidziko komanso kuti mukhale mukhale ndi tu structured kupanga tima association timabungwe tanu ting'ono ting'ono kuti mbewu zimene ziku- muku- mukulima kudera kwanuko anthu athe kumazipeza ndi kupita kumakazigulitsa pa mtengo wabwino kuti nanunso mumve kukoma komanso kuti mabanja anu atukuke izi ni ntchito zimene tidzachite ife ngati achipani cha dpp chimanga chanu admarc idzagula chonse mukukumbukira inu kunena kuti achipani cha dpp anamanga nkhokwe za chimanga kuluchenza tinama- anamanga nkhokwe tinamanga nkhokwe kumangochi tinamanga nkhokwe kumzuzu tinamanga nkhokwe leroli nkhokwe zimene zija kuti mupitemo mulibemo chilichonse mwina makoswe angozungulirazungulira kusowa chakudya kukanika kuti tikanasunga chimanga chimene chija ndiye tikuti eni ake amene amadziwa kusamala zakudya ndi achipani cha dpp ndipo pa 16 pano amene muli ndi nkhawa amene muli ndi zolima zosiyanasiyana tikunena kuti kumbukirani pa 16 kukavotera chipani cha dpp komanso a profesa arthur peter mutharika nkhani ya anthu amene ali ndi maulumali malawians with disabilities mwapatsa chiyembekezo chotani mu boma la dpp
Uh, brian anzathu amene ali ndi maulumali osiyanasiyana tikutsimikizireni kuti zinazi tiku- tikungokamba chabe koma ngakhale constitution yathu ya ifeyo achipani cha dpp zilimo kale zimene zimalimbikitsa kwambiri kugwira ntchito ndi anthu aulumali ngakhale anzathu achialibino mukonzekere ndithu kuti pamene aprofesa akulowa mboma pa 16 pano mwayi uzaperekedwa kwa wina aliyense amene ali ndi zomuyenereza pa china chilichonse chochitika mu dziko muno simuzasankhidwa pa china chilichonse ndipo muzalandira tima special favors pamene pamene ndikunena pano tikupanga ma primaries madera osiyanasiyana ma fee athu amene tinapereka kwa wina aliyense azibambo azimayi komanso anzathu aulumali tinawayika nawonso pomverera pozindikira mavuto osiyanasiyana amene amakumana nawo so ife achipani cha dpp ife nthawi zonse we are caring for you abale athu tizakusamalirani tidzakuyang'anirani zakuonerani zo, zo, uh, mavuto anu osiyanasiyana kwa anzathu achikungu masukulu ma, ma, ma sukulu awo osiyanasiyana tizawachita provide zinthu zofunikira zonse ma umbrella chilichonse chimene chofunikira cholinga choti umoyo wawo nawonso utukuke asakhale anthu oti akungovutika olira nthawi zonse tikutsimikizireni zimenezo amalawi komanso inu brian banda chabwino nkhani yawo ndiyoti kodi ntchito tiyipeza kuti mukuwalonjeza zotani anyamata ndi atsikana amene akufunafuna ntchito what is your stand pa nkhani imeneyi brian ndiwatsimikizire amalawi onse komanso achinyamata kuti chipani cha dpp nthawi zambiri sichiyang'ana pafupi chimayang'ana patali ifeyo timakhulupirira kuti anyamata athu achinyamatawo ati achite invest ndi ma skills osati kungolembedwa ntchito kokha ayi mukumbukira brian kuti uh, profesa arthur peter mutharika anayambitsa mmalawi muno ma technical colleges amene amaphunzitsa um, achinyamata athu luso losiyanasiyana mukayang'ana ma technical college amene aja ena anatha mpaka na pano sakugwirabe ntchito chifukwa choti mwina anzathuwa sakumvesesa kuti kodi munthu mnyamata kuti timuthandize chimafunika ndi chani so ifeyo ngati achipani cha dpp tidzapitirizabe panopo ma technical colleges amene tinamanga ndipo sakugwira ntchito tidzayesesa kuti ma technical colleges amene ajawo tiwadzuse kuti achinyamata athu tiwapase luso lokwanira osati longolembedwa ntchito lokha ayi komanso kuti iwowo atha kumalemba anzawo ntchito china chachiwiri brian kwa achinyamata athuwa tiwalonjeze pano kuti dpp pa 16 pano ikalowa mboma tikuzayambisa thumba la youth enterprise fund ndi ndalama zokwana 100 million pa constituency iliyonse ndalama zimenezi zili zofuna kuthandizira achinyamata athuwa kuti atha kumabwereka amene ali ndi ma skills osiyanasiyana kuti athe kuyamba ntchito zawo za bizinesi paokha komanso kuti agule katundu ogwiritsa ntchito pa bizinesi yawo osiyanasiyana amenewo chabwino komanso tizakha- tizakhazikitsa magulu achinyamata ndi malo okopa alendo madera pofuna kukopa anthu kuti aziona malo opatsa chidwi kuonetsetsa kuti achinyamatawo nawonso athe okha azitha kumazani kumazipezera ndalama zawo mm. and china brian ndimati ndikambepo chimodzi chonena kuti ifeyo ah, ah, ah, pa nthawi imene munatifunsa nkhani ya zachuma Mhm. china mwina chimene ndayiwala kukamba kwambiri chonena kuti chipani cha dpp nthawi zonse chimayendetsa boma kuyambira 2014 mpaka na 2020 pamene chimachoka with a lean cabinet Yeah. komanso ndiwatsimikizire a malawi kuti tikubwera pa 16 with another lean cabinet ndipo aprofesa atiudziratu kuti ngati muziti mbwetumbwetu kumafuna maudindo ine zoti tikangounjikana for the sake of tingothandizana ineyo zimenezo ayi chifukwa cha chuma chathu sichikuyenda bwino komanso kuchita research civil service panopa ndikunena brian maunduna alipo ochepa koma ma principal secretaries mpaka na 70 chakuti kuti kodi onsewa ntchito yake imene akugwira ndi izi so zimenezi tizaunika kuphatikiza aponso tinene kuti kunkhani ya maseweroku tinaona kuti anzathu aku football association of malawi komanso uh, netball association of malawi azakhala nawonso ndi mafunding awokha awokha ncholinga choti Tichite promote. Tidzayesesa m'midzimu kupereka ndalama ku ma constituencies kuchita develop achinyamata kuli ku maiko anzathu muno mu Africa komanso ku maiko akunja amene akuchita ex export ma skills anyamata amipira ku northern, uh, ku northern africa konseku mm. go to ghana go to nigeria anakhazikitsa tima academy ku marural areas cholinga choti achite identify talent mukapita ku maiko ngati aku ethiopia kuthamanga ndi ma skills ena amene akupanga anthu ndalama kupanga ndalama koma kumalawi kuno tosiya tikuzilekerera tikuzilekerera chifukwa chonena kuti titi ku anthu mabomamu si anthu sakumakhulupirira kunena kuti kuchita invest ma skills achinyamata nditha kuwathandizira achinyamata kuti ayime pawokha so ife chipani cha dpp ndi okonzekera kwambiri kubwera ndi zinthu zabwino zochita promote anyamata zoona ntchito zidzapezeka ndithu mu njira zosiyanasiyana koma nkhani yayikulu ndi yoti achinyamatawo athe kudziyimira pawokha akhale mabwana a moyo wawo